ndithu ndafika pa programu imene takhala tikumwadzamwadza m'magulupumu ena mwa iwo mwayiona ena mwa iwo simunayione ndithu programu imeneyi idzikupezekani pano pa channel cha ben one eh, ben one music programu imeneyi ikutchedwa my testimony programu imene ikulongosola ndithu maumboni a anthu amene mulungu wakhala akuwachitira zabwino pa moyo wawo mmene mulungu wawasinthira mulungu njira zonse zimene mulungu wawadusisa ena mwa iwo awateteza ku ngozi zazikulu anthu akhala akupereka maumboni pa pulogalamu ya my testimony ndipo pulogalamu izikupezani loweruka lina lililonse kuchokera ndithu lero pa 6 july limene tayamba pulogalamu imeneyi imene ndi episode yoyamba siku la lero ticheza ndithu ndi pastor emmanuel mambosasa amene atakhale akulongosola ndithu eh, mmene adusira njira zawo mmene mulungu wathandizira kumbali yawo ya moyo wawo kuti afike siku ngati la lero chonde ndithu akuluakulu khalani pompo ndithu muonere pologalamu imeneyi ndithu ena mwa iwo ndithu athanso kuzizimuka ena mwa iwo atha kusinthidwa ndithu ndi pologalamu imeneyi chonde tiyeni tikhaleni pompo pamene tikuyamba pologalamu mpaka kumaliza zikomo kwambiri Eh, man of God mwaswera bwanji ndaswera bwino kaya ndasweraso ndithu zikomo kwambiri ndathokozatu inu chifukwa chakufika kwanu ambuye alemekezeke kumwamba kulemekezeke ndithu kuti ndine tikumane siku lalero amen ndithu ine ndiye ndikukuziwani koma chonde ndithu adziwitseni anthu kuti ndinu ndani adziwitseni anthu ndithu ine ndi mtumiki emmanuel mambosasa ndifotokoze motero mwachidule ndithu ndithu zikomo kwambiri Eh. tathokoza kwambiri ndithu mmene mwamvera anthu omvera ndithu anthu oonera amenewa ndithu ndi pastor emmanuel mambosasa ndimakondera kwambiri munthu akamanditana mtumiki Oh, mtumiki. maina ena kuti pastawa zimenezo zimakhala kuti kumadzimva chifukwa nkhani si mataito Yeah, zona. ndimakondera akamanditana mtumiki chifukwa ukungotumikira mulungu Zikomo kwambiri. tikayamba kupasana mataito Yeah. zimakhala ngati ukudzimva ena mabishopu chani mwakuti zinazo zimakhala ngati basi no ena amayamba kuzitukumula nazo Ndathokoza Chimene kwambiri. ndikondwera kwambiri akamanditana mtumiki ndimva kukoma kwambiri Eh, zikomo kwambiri lero tikhala tikucheza ndithu ndi mtumiki emmanuel mambosasa amene atakhale akutilongosolera ndithu za moyo wawo mmene mulungu wadusisira mu zovuta zawo nanga satana wayesa bwanji moyo wawo mmene mulungu watetezera ndithu kudzafika siku la lero koma chonde ndithu tisanayambe china chilichonse tiyeni tiperekeni ulemu ndithu kumwamba chonde ndithu man of god mtumiki chonde tipempherereni kuti tiyambe programu tiyeni tipemphere atate mfumu ya mafumu tikulemekezani yehova chifukwa cha chikondi chanu zikomo chifukwa choti yehova mwatitalikisanso mmodzi ndi mmodzi kupezeka mpulogalamu imeneyi komanso kupezeka ndi moyo tsiku la lero pulogalamu yehova ikutchedwa kuti my testimony imene tikuchitira umboni za ukulu wanu yehova maumboni onse amene angabwere pano si ntchito za manja athu ayi komano machitochito anu yehova tikuyamika ndi chifukwa china chonse mumachita baibulo likunena kuti yehova ati tidamgonjetsa oyipayo ndi maumboni ankamwa mwathu ifenso ati timugonjetsa oyipayo ndi maumboni ankamwa mwathu tidamulaka oyipa ndi maumboni ankamwa mwathu zichitike zimenezo muzina la mphamvu lodabwitsa la yesu kristu tapemphera amen amen ine ndathokoza kwambiri ndithu mtumiki chifukwa cha nthawi yanu ndithu kuzichepesa kwanu kufika pamalo pano ndithu inuyo chonde ndithu khalani omasuka awuzeni anthu chitirani umboni ndithu china chilichonse chimene mulungu akuchitirani monga mmene mwadutsira moyo wanu zikomo kwambiri ndi nthawi yanu amen mwamba uchite umboni Ah, ndithokoze kwambiri poti mwandipasa mwayi okhala nawo pa program imene ino ya my testimony Zikomo. maumboni ndiye ndi ambiri yes yoti ndiyambe kuwafotokoza tilemba mabuku amene mwina anthu ena sangazawerengeso amen komano ndifuna pali zina zake umadziwa kuti ichi chokha ichi anali mulungu umachita kudziwa kuti ichi chokha ichi Mm. anali mulungu so kwambiri umboni wanga woyambirira kwambiri ndifuna ndikambe za mmene ndinabadwira munthu uyu oh. ah, munthu ne ah, ndikhoza kumazi anthu ena akamayenda kunja amazitcha kuti ndi ana amasiye Mm, mm, koma ndi chifukwa cha mulungu umasiye usindauvale Exactly. so umene ndi umodzi mwa umboni umene ndifuna ndiupereke Ah, munthu ne ndinabadwa ah, bambo anga sanandione inenso sindinawaone so chimenecho ndi umboni waukulu kwambiri umene ndimafana ndimayenda nawo kumanyada chifukwa kuti ena amene sanawaone bambo awo bambo awo sanawaone akula ngati amasiye Mm. ah, sali ndikuthekera pa zimene ine ndinakumana nazo moyo mwanga ah, chifukwa chonena kuti ndi- mulungu ali mbali yanga ndimaona kuti uyu ndi mulungu munthu ne bambo anga anamwalira atamwalira bambo kenako ndi pamene ndimazabadwa ine yes. so patangothaso zaka zingapo ndidakali wachichepere ndidakali primary school mayi angaso anamwalira mm. so mmene ndakulira monse mmene ndadusa ndimadziwa kuti izizi si ntchito za manja za munthu mm. koma uyu ndi ambuye exactly. Ah, ndili ndi anthu ena amene ndikuwadziwa amene mwina uh, makolo awo anamwalira koma sadamalize kukwanisa ku- sadakwanise kumaliza sukulu Mm. ineyo ndikuyamika mulungu kunena kuti uh, atamwalira makolo onse mulungu adabweresanso anthu ena amene adatitenga kutilera Amen. ndikukhala ngati makolo aine kumaliza sukulu primary yonse mpaka na secondary nkumaliza ndikuchita konso mwayi wokaphunzira ntchito za manja kupita ku college kwa- kwa miyezi yochepa ingapo ndikuphunziranso ntchito za manja so umene ndi umodzi mwa maumboni umene ndimamulemekeza nawo mulungu kufika tsiku la lero pali zambiri zimene ndingayankhule koma chidule mwina ndikhoza kungofotokoza zoti ndikayang'ana mene ndi- background ya ineyo ndi pamene ndili lero ndimadziwa kuti uyu ndi ambuye uyu kwambiri zikomo kwambiri ndithudi mtumiki Ash, man of god uh, ya nkhani yanu mmene mwadutsira ndithu Mm. ndi zinthu zomvetsa chisoni Kwambiri. komabe tiyamikire chifukwa chakuti mulungu sataya wake kwambiri kwina kulikonse Mm. kumene ife tingayende ndithu timayenda naye amen zimangovuta kunena kunena kuti mwina mwake chifukwa cha zokomedwa za ziko mmene ziko limayendera Mm. timakhala kuti timakhala patali naye koma iye satisiya Mm. amayenda naye amayenda nafe ndithu kwina kulikonse amen ndithu eh, akuluakulu amenewa ndi atumiki manuel mambosasa amene akulongosolera ndithu mmene iwo anabadwira ndithu eh, kuti mumvetsetse bwinobwino story yawo mmene akulongosolera ndithu ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri Amen. ndipo kunjako kuli anthu ambiri amene anabadwanso chimodzimodzi mmene iwo abadwiramo koma ndinganene kuti mwina ena mwa iwo pano anatayirira moyo wawo chifukwa chakuti anangogiva koma taoneni ndithu ah, achikulirewa ndithu ndi mmene alilimo ndithu iwo anakakamira ndithu kwa mulungu kusonyeza kunena kunena kuti palibe china chilichonse chimene ife chingatipangise kuti tigive moyo wathu chifukwa chakuti mulungu pena paliponse amakhala nafe Amen. munjira ina yonse imene tikudusa mulungu amayenda nafe pena paliponse pamene tikukhala ndithu tisamataye mtima china chilichonse mulungu amakhala nafe pafupi ndithu amenewa ndi atumiki Manuel Mambo Sasa eh, mr inetu ndithokoze kwambiri kwambiri ineyo kwambiri ndithu kumwamba kulemekezeke Amen. chifukwa chozichepesa kwanu ndithu Amen. eh, programu iyi ndi tsiku loyamba koma inu ndithu chitakupezani chinthu chitakufikirani munachiona kuti ah, i think eh, zinthu zimene zikusowekera pa dziko lapansi pano zinthu zimene zikusowekera ku mtundu wa malawi zinthu zimene zikusowekera kwa anthu onse a dziko lapansi ndi zinthu ngati zimenezi kuchita umboni pa zimene mulungu watani watichitira kumavomereza pa zimene mulungu watichitira osangovomereza kokha komanso kuyesesa kunena kunena kuti tiziyenda naye mulungu pafupipafupi Amen. ndithu man of god okay man of god uh, inuyo ndifunse chonchi pepani ndikhala ngati ndikufunsa ngati atolankhani Ayi, popeza chi- programu ndi amaumboni si Chita- choncho. chitani ndimadziwa kunena kunena kunena kuti pa nthawi imene mulungu wazipere- munthu wazipereka pa nthawi imene wazipereka kuti pano ndiyambe kutumikira mulungu pamakhala zovuta zambiri Kwambiri. zimene zimafuna kuti zikubwezerese mbuyo ndithu inuyo pa zovuta zonse zimene mwakumana nazo kuchokera umwana wanu mabadwidwe anu mmene mwayendera kuti mufike lero mukafikizane pofika ndithu kukhala kuti mundinu mtumiki pa zovuta zimene mwakumana nazo ndithu zinthu zimenezizi i know kunena kunena kuti timanena kunena kuti chida chachikulu ndi pemphero yes eti chambiri ukayika pemphero pasogolo china chilichonse chimatani Chimayenda. chimatheka ya inuyo pa zimene mwakumana nazo ndithu eh, secret yanu kuti mulungu azikhala nanu pafupi chimene mungalimbikise anthu kunjako kunena kunena kuti azisamataye mtima ndi chani chimene chimakhala kuti inuyo makhala nacho pafupi ndi muzikhala pafupi ninu Ah, kwambiri ndikhoza kunena kuti ah, chinanso chimene ndingamuyamike nacho mulungu nkunena kuti sindinalowerere Yeah. idalipo nthawi imene ndikadakhala kuti ndidadzimvesera kuti moyo wanga uli motere uli motere mwina nkanalowerera mwina sibwezinso ndili pamene ndili pano Mm. Ah, umboni wina chachikulu chimene ndinganene kuti chimene chinangondipangisa kukhala kubadwaso mwatsopano Mm. umeneso ndi umboni kwa ine wakufa Exactly. ena akulephera kuti abadwe mwatsopano kwambiri Ah, azo. chachikulu chimene ndimachisunga pa mtima panga nyengo zikamalimba zikamavuta Mm. ndimamtulira mulungu ndimamuuza ambuye kuti nyengo zikulimba nyengo zikuvuta Mm. ambuye ndithandizeni Ah, pemphe- ndimadalira kwambiri pemphero Yes. Ah, pali nyengo zina zimafika kuti zikuopsa pamaso pa mulungu Mm. koma ukadzindikira umaona kuti osaziika pa mtima kwambiri fa pali nyengo zina zimabwera ukazika mkati mkati mwako kwambiri mumtima mwako kumaziganizira kwambiri Mm. zimakuononga Yeah, yeah. komano zikabwera kwa ine nyengo zija ndimadzaziyang'ana kuti ah, kodi akuti akuti ana tima- tima- timayang'ana timawerenga baibulo Mm. timayang'ana anthu amene akumana ndi zovuta kapena zoopsa zambiri m'baibulo muja ndiye ndimadzaziyerekeza kuti zimene aku- ndikukumana nazo ineyozi ndi zimene akumana nazo awazi kufanana ndi za ine ndimaona kuti ah, iwo ajana akumana ndi zoopsa kwambiri Mm, mm, zimandipangisa kuona kuti okay izizi ndimene mwina moyo umakhalira Mm. ndimapemphera kenako timaziona nyengo zija pang'ono pang'ono zikutani Zikuchoka. zikudutsa tinali ndi atumiki ambiri mu baibulo tikamawerenga achina, Mm. achina Paulo amakumana ndi zoopsa kwambiri kaku- Mm. kakumenyedwa kuthamangitsidwa kutani tinali ndikamawerenga nkhani ya Yobu Yobu ana- anapeza analandira chitonzo kutani Mm. chuma chake kutha chonse komano tinaona kuti af- at the end of the everything anapeza kuti analinso ndi moyo wake wamphamvu timayang'ana achina Yosefe Yosefe wavutika abale ake kumugulitsa kuyenda moyo oteremu kuchoka mpano akafika nyumba ya Potifala mpano akakhala nawo kundende ineyo moyo wanga sindinakhalepo kundende ndiye timamuyang'ana ah, Yosefe chonoti wakhala kundende kumadutsa kudutsa izi kudutsa izi komano adapambana at the end adakakhala ah, bwana mkulu wa dziko la chilendo kukakhalanso wolamulira so inenso ndima- ndikayang'ana zimene zija zimandipatsa kulimbika ndimati angakhale nyengo zitakhala kuti zikulimba kwambiri motani ndimangodalira kumu- ndimangodalira pemphero sindimafuna kuti ndi nyengo zolimba kwambiri zindichotse pamaso pa mulungu amen amen amen amen zikomo kwambiri ndithu atsogoleri tithokoze kwambiri ndithu uthenga wamphamvu kwambiri ndithu Eh, mawu achilimbikitso kwambiri komanso mawu opereka mphamvu ndithu ya eh, mmene tanenera kunena kuti pamapezeka njira zina zonena kunena kuti umatha kuzindikira wekha kunena kunena kuti apapa apapapa panakati pasakhale mulungu china chake chikanatha kutani kuchitika komanso zimatengera chisomo kuti kodi munthu iwe chikhulupiriro nacho chonena kunena kuti uthe kuzindikira kunena kuti kuti mukapulumuka wakupulumutsa ndi ndani wakupulumutsa ndi mulungu Eh, kunja kuli anthu ambiri amene akuyenda mu zinthu zovuta amene akumana ndi zipsinjo zambiri ndithu zovuta Eh, sindikudziwa kunena kunena kuti anthu ngati amenewawa inuyo mungawapatse message yanji kapena mungawapatse encouragement yanji anthu amene kuti nawonso akamakhala azitha kuzindikira kunena kuti ifeyo uh, whatever we are going through Mm. komabe ngati kunena kuti chikhulupiriro chathu sitili kuchitaya pamaso pa mulungu Mm. china chilichonse chikhoza kutani chikhoza kukhala bwino china chilichonse nyengo yathu ikhoza kusintha matenda athu akhoza kuchira Mm. kaya ena mwa iwo akufuna mabanja ena mwa iwo alibe ana mabanja akhoza kuwapeza ana akhoza kuwatani kuwapeza nkhani ndi chikhulupiriro anthu ngati amenewa mungawapatse ya mungawapatse message yanji mungawapatse encouragement yanji kuti anthu amenewawa athe kukhala kuti olimbikitsika ndithu Amen. Ayi, kutoka hapo kuna kutoka hiyo kwambia kama mkana kama mkana kuti munthu yeye mchambira wenyewe uzino kodi ah amene amapereka ni ndani exactly ah komanso amene amatitetezera ni ndani ya mwini wake wa moyo ni ndani mm. ah bible ikutitsimikizira kuti akuti pemphani ndipo kudzachitidwa kwa inu Mm. gogoda ndi chiseko chizakhala azakusegulira so zoti mulungu wathu ndi wokhulupirika tikamupempha amapereka Mm. tikagogodanso amatitsegulira tikuona kuti akuyankhanso mati kuti ati kuti palipo chon- chilipo chondilaka ine Mm. mulungu akutifunsa funso mene unati palibe chimene Palibe. chingamutani Palibe. palibe chimene chingamukanike so Palibe. ukazindikira kuti mulungu wanga palibe chimene chingamulake utakhala kuti ukusowa mphaso ya mwana nyumba Yeah. umakhala ndi chinthu choti zivute zitani nthawi inake mpha- mphaso ya mwana ndizatani Izafika. ndizalandira Yeah, it's- titenge chikhulupiriro chimene anakhala nacho anakhala nacho sara Mm. adafika mpakana ndikumakalamba Mm. asanalandire mphaso ya mwana abrahamu akumakalamba asanalandire koma ndikufuna kuti adasunga pangano mulungu ada- Mulungu- mulungu amati akanena kuti ndikudalisa amakhala wakutani Mm. wakudalisa so Exactly, yeah. ah, ngati mulungu adayankhula kuti ndizakuchitira chakuti chakuti olo patapita nthawi yaitali motani manje chimene umafuna iweyo uwerenge mawu uzilimbikitsika nawo ukamawerenga bible ukamalimbikitsika nawo limakupasa kulimbikitsa kunena kuti ah, ukamamva nyengo zina zimene anthu ena adusamo zimakulimbikitsa kuti inenso mulungu zivute zitani chakuti chakuti azandichitira Exactly. taonamo anthu amene mulungu wawachosa pansi penipeni posadziwika m'bible Mm, muja mm, mm. anthu ndikumawadziwa Yeah. Ah, tinali ndi mefiboseti Mm. anali munthu osadziwika koma kenako adazadziwika onena kuti amene kenako kupezeka akukhala pa tebulo kumadya ndi madya ndi mafumu Mm. zili m'bible momwemu so ukadziona kuti mulungu amachita ichi mulungu amachita ichi tili ndi achina achina hana Mm. mayi ake a samueli anali mzimayi onena kuti anali wosabereka anakhala zaka zambiri analandira chitonzo chambiri Amen. koma chifukwa adamkakamira mulungu Mm. Ah, after nthawi patapita nthawi Mm. adalandira mphaso ya mwana so ah, angakhale amene akusowa mabanja tikangodalira mulungu kuti ambuye amapasa Mm. ukamukhulupirira mulungu anthu amaka- amayankhula zambiri kunja kuno kuti "Ah, ah, kulibe mabanja eni Mm, okhazikika mm, mm. amaziyankhula fati amene akudusa munyengo zotani Zosaka. zolimba koma akakhala kuti amudalira mulungu kuti ine ndifuna banja langa limdalire mulungu okondedwa ndikufuna ndikulimbikiseni Mm. anthu anakuuzani kunena kuti kulibeko life yabwino koma mwa mulungu life yabwino ilimo Mm, mm, ana wa- kuli- kulibe kulibe kulibe mabanja okhazikika mabanja okhazikika alimo iwo afuna kuti kungomukhu- kungomukhulupirira mulungu Mm. ena amayankhula angakhale zokhuza ntchito kunena kuti anthu kunja kuno akugwira ntchito onena kuti sadapite ku sukulu Mm. yokhuzana ndi ntchito imene Kwambiri, akugwirazo kwambiri. koma chifukwa anamukhulupirira mulungu kuti mulungu china chinthu chotani Mm. ndi mulungu chilichonse ndi chotheka ena panopa akugwira ntchito m'maofesi mm. maofesi ena oti ena ake ah, adaphunzira zomwezo adapitira ku sukulu ku university college Mm. zomwezo koma ena ake sadapite ku college koma akugwira ntchito zitizo Zomwezo. so kuli mulungu amene amakwanirisa china chimene chingafunike kungomuuza kuti mulungu wanga ndi wokwanirisa zikomo kwambiri ndithu palibe chimene chingamulake nkhani ndi kungomudalira ndi kumukhulupirira mulungu kwambiri ndithu mtumiki Esh, okondedwa ah, kunja kuno kuli mulungu tiyeni tifufuze ndithu kumayambiriro kwa nkhani ya achikulire amenewo amene ayendera Mm. ndi speech imene akutulusa panopoyi Mm. kuti muimvesese bwinobwino muona kunena kuti kale lawo anali munthu kuti anali onena kuti analibe hope Mm. koma chifukwa chonena kuti anazindikira kunena kuti kunja kuno kuli mulungu Mm. and anazipereka pamaso pa mulungu Mm. ndipo anazindikira kunena kuti ineyo kuti ndifike pa umunthu kuti ndifike kunena kuti ndi- ndi- ndi- nditchuke kuti ineyo ndi mr mambo sasa Mm. ndikuyenera nditani ndizipereke pamaso pa mulungu munthu uyutu wadusa njira zoopsa kwambiri munthu uyu wadusa njira zonena kuti mwina ena afe ena sanatani sitinadusa komanso takumbukirani kunena kuti kunjaku kuli anthu ena amene akudusa njira zoopsa kuposanso ziti zimene zilipo mulipo munthu mufati fotokozera kuti yes mama. ah, tsiku limene adadzandiuza kuti mayi anga amwalira Mm. naye sikionera kuti

pakuti ine ndimasamala Amen. mulungu amene Eh, kwa- ati nditulireni nkhawa zanu kwa ine chifukwa ine ndimatani Ndimasamala. ndimasamala ndiye iwe nkhawa zakozo ungozinyamulayo kuzithamanga nazo Mpase ayi. Mulungu. ayi Tiz- tizitenge nkhawa yathu titani timpase mulungu chifukwa iye amatani amasamala Eh, kumbukirani kuti pologalamu imeneyi izikupezani loweruka lina lililonse kuyambira lero ndithu pa 6 julayi uh, ben one music tv musayiwale kunena kuti program imene my testimony program ya maumboni tizikhala ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana monga mmene tachezera ndi achikulirewa kulongosola ndithu moyo wawo umene iwo adusira zovuta zimene akumana nazo nanga mulungu wawateteza bwanji m'manja mwa satana moyo wawo umene ayendera nanga mulungu wawasintha bwanji tizitha ndithu tikumvera pano pa ben one music tv loweruka lina lililonse chonde ndithu auzeni anebawo anebawo auze anzawo kunena kuti nawonso athe kuona kunena kuti njira yawo nyengo yawo imene akudusayo ndi yochepa anzawo akudusa nyengo yayikulu kuposa iti kuposa imene koma china chilichonse nchotheka kungofunika kungozipereka pamaso pa mulungu ndithu akondedwa eh, asogoleri ine ndathokoza kwambiri ndacheza nanu bwino kwambiri komanso chachiwiri ndiyamikire kwambiri chifukwa cha kuzichepesa kwanu pomva uthenga umenewu ndithu Uh, zikomo kwambiri ndithu okondedwa athu ndithu pamene tikupita ndithu pamene tikukusiyani chonde khalani osangalala ndithu muonere nyimbo ya pasta mambo sasa amene wa- or kapena mtumiki mtumiki mambo sasa amene wa ndithu ya ndi oyimbanso ndithu ali ndi luso ndithu mumvera koma si nanga pano amakamba za umboni mmene ayendera iwo moyo wawo ndithu koma ndi oyimbanso ndithu amayimba za gospel ndithu amathokoza ndithu mulungu pa zimene wawachitira ndithu nyimbo yawo muyimvera ndithu kusogoloko ndithu chonde ndithu akuluakulu ndithu tikufunirani weekend yokongola weekend yabwino tisayiwale kuti mawa paja timapita ku tchalitchi osajomba ndithu pitani ku tchalitchi kaperekeni umboni pitani ku tchalitchi gwadani pamaso pa mulungu ndithu amene akuchitirani zozizwa tsiku ndi tsiku mukhale ndi weekend yopambana zikomo kwambiri amen